obodo ị galụ n'ime ụwa o mana ịfụrọ onye igbo afụ biko kwara ibu gị nawa ịma na obodo kpọrọ akpọ
onye anyị na ya nọ taa wụ prince nnaemeka dikeọcha onye a bụ nwa afọ igbo nwa amadi mara na omenala igbo ee ụbọchị taa ọ ga-akụziri anyị ka esi ekpe ekpere n'ala igbo ọ bụrụ na onye igbo teta n'ụtụtụ kedu ka ndị nna nna anyị ha si ekpe ekpere tupu ndị chọọchị a na-abịa na-akụziri anyị a ga-ekpe ekpere n'aha nke a n'aha nke ọzọ ee anyị asịghịkwa na ije chọọchị kpee ekpere awụghị ihe ọma mana ọ dịka omenala dị anyị ga-ama omenala anyị ndị india nwere nke ha ndị china nwere nke ha ndị japan nwere nke ha ya wụ elee ka anyị ga-esi kelee chineke chukwu kere ụwa n'ụtụtụ dịka onye Igbo ee eh, Prince Nnaemeka Dikeọcha anya fụlụ ugo anyị na-ekene gị biko kelee ọha na-ege ntị chachachachachcha Igbo wụ Igbo kenenụ chachachachcha Igbo wụ Igbo kenenụ chachachachcha Igbo wụ Igbo rienụ ṅụọnụ zụọnụ
ise ọ ga-adịrị na anyị mma ụbọsị eke dịrị anyị mma ụbọsị oye dị mma ụbọsị afọ dịrị anyị mma ụbọsị nkwọ ee mụnwa na onwe m na-ekwu okwu wụ Prince Nnaemeka Dikeọcha anya fụlụ ugo na Ekwe Ekwe bụ nke dị n'Isu lokal gọọmenti of Imo steeti na Naijiria but bikonụ ndị nọ ebe a ka ọ ghara ịbụ ụnụ na onye si na ya bụ onye dị etu a mmadụ ịma ebe onye bi ka ọ na-awachi born and brought up Onitsha so dịka nwanne m nwoke si wee gwa m wee jụọ ka anyị kọwalụ ọtụtụ ndị mmadụ omenanị omenanị Igbo omenanị Igbo anwa ga-ebido ọ dị ka ịmụpụta mmadụ mmadụ tetara ụla dị ka onye amụpụtalụ abịa na famili maka okwu m aya aba n'oyibo abịa na ana igbo na ogige ebe a mụlụ ị enwere okenye nọ na nya bụ ezinụnọ okenye dị n'ezinụnọ anwa bụ nna anyị maka ọjị ị fụlụ a na-awa awa ife abụọ nwoke na-awa ọjị nwoke teta ụla n'ụtụtụ o mee nne dị ọkwọ aka ụtụtụ ịma nteta ụla gị ewele ọjị na mmadụ ma onye ọbịa ọ bịalụ be gị ma ọ bịalụ be gị atara asị na ị bụ okenye nke nọ n'ezinụnọ ịkpọku ndị nna nna gị ba eke kere ụwa chukwu okike abịama ị ga-ekene ha kedu ife ị ya-eji wee kene ha ị ya-ewere ọjị a nke m ji n'aka ahụ ọjị a ka ị ya-eji wee kpọkuo ndị ichie i wee were mmanya ọkụ anụnwa ya ka ị ya-eji wee mee gịnị wee dụọ anị aka na ntị ka ebe ị na-ekwuru maka nya bụ ọjị ị na-agọlụ fa ọjị sị ọjị a were ya wee kene ndị nna nna gị va ndị ichie fa taa ọjị a ma nye gị ife ị ga-eli fa enyekwana gị ife ga-eli gị mgbe ị kpọkusịrị fa were nya bụ ọjị wee kene va ezi agalị ọkwa na etu a ụka anwa bịalụ bịa were ụka na-achọ ikpuchidozi ya ma omenala like ụbọchị tata adị m very sorry na some of you ejego n'ụlọ ukwu jehova ọkwa nya wụ eke kele ụwa onye nwa wụ obini ụkpabi a a na-ekwukwe n'okwu ya eke kele ụwa onye nwa bụ onye a na-ekwu maka ya ibe a eje ekene nya mgbe ị were ọjị a wee gọba gọba gọba wee kpọkusie ndị na-emeli ife na ndị na-emelụ gị ife ndị na-emeli ife na ndị na-emeli ife wee kpọkusịa ha wee gụdosịa ọ nya melụ ndị nna anyị fa ji ebi ogologo ndụ okenye ọbụla maalụ nsọ anị welụ ọjị wee kpọkuo ndị ichie ndị nna nna ya va wee gwa fa okwu ọ na-ebi ogologo ndụ because mgbe ị bịalụ were ọjị na-ekwu okwu a bịa n'obodo eze ọbụla na-achị obodo ọ chọọ ịṅụ iyi na ọra obodo ikwu okwu ka ọ ghara ịsị asị o yipụ akpụ ụkwụ ya o were ọjị o were mmanya wee gwawa obodo okwu wee kwuba okwu na ọ bụrụ na ya asịa asị anị nya tigbuo nya ife ọjị na-aga arịrị nne and ọjị eji eme ebe a bụ ọjị gbadịrị gịnị ọjị gbalụ ịnọ ịnọ anwa ọ gbara bụ nne dị eke oye afọ nkwọ mana sị mala amalụ na arụsị niile dị n'ụwa dị n'ala igbo nwere ụbọchị ha ji eli ife ọ bụrọ arụsị niile na-eli nri ụbọchị eke ọ bụrọ arụsị niile na-eli ife ụbọchị afọ ụbọchị nkwọ ụbọchị oye n'ihi na ọkwa mba na-achị n'onu n'onu o nwere ndị afịa va na-azụ ụbọchị eke o nwere ndị afịa va na-azụ ụbọchị oye o nwere ụbọchị anwa bụ ụbọchị afịa anwa na arụsị anwa abụrụ maka ili nri nwee ike ọ bụrụ ụbọchị anwa bụ ili nri nya ka m ji wee na-ekwukwe m kwuo onye ekwuchighị anya azụ ọkwa mba na-achị n'onu n'onu em ọ dị m ka m ma-akwụsịkwa ebe a maka ife gbasara maka ọjị anyị chọkwa ka m kwuru na-akọ maka ọjị unless o nwere ife ị ga na-ajụ m mụnwa na-etinye na nya bụ ọjị ọ bụrụ na o nwere ife ị chọrọ ịjụ m then mụnwa na-akọọla maka nya bụ ọjị ndewo anya fụlụ ugo ee ọ bụrụ na a sị anyị kwuo anyị ga-asị gị kwuru na-aga mana ee dịka o siri dị anyị ga-elebara anya ọ bụrụ na onye Igbo tete n'ụtụtụ ọ bụrụkwa na onye Igbo na-edobeha ọjị n'ụlọ kedu ka o nwere ike isi gọọ ọfọ ee ma o jiha ọjị
Mm, ọ bụrụ na onye Igbo teta ụla n'ụtụtụ maka na a sị na ị malụ nna ị ị malụ ndị ichie ọ bụrọkwanụ ịmalụ nna ị bụ na ị kwụlụ ọtọ i nene nna ị pụba Ịm- ịma nna ị bụ na ị ga-anọdebe nna ị nso ọ nya bụ ịmalụ nna ị ịnọdebe nna ị nso ife ife nna ị na-eme ị fụ nna ị na-eme nya bụ i wee solie wee na-eme ife ahụ ọ na-eme ịmalụ nna ị malụ ndị ichie kedu ndị bụ ndị ichie ọ bụ ndị otu ọgbọ ya ndị okenye ahụ bụ ndị na-abịakwute ya fa na-ekwu okwu ị na-egelụ ntị dịka ị jụ ma ọ bụrụ na okenye afụ na o nwerọ ọjị na be ya n'iru chukwu na mmadụ ọ bụ ife onye maalị ka ọ na-ekwu because mụnwa anụnụrọ bụ okenye na-enwerọ ọjị ụmụnna ya wee bịakwute ya ngwanụ ụmụnna anyị kwudo ya ọ bụrụ na i nwerọ ọjị ị ya-agwanụ fa na i nwerọ ọjị ị ya-ewerenụ mmiri wee gọọ mana ọ bụrụ na i nwere mmanya ị tụọnụ mmanya ụtụtụ ọ bụrụ na i nwere nzu ị tụọ nzu Ụzọ ife one a bụ ife m ma e ji adọ ana aka na ntị akpọku Osebụlụwa. Like i si wee jụọ ma ọ bụrụ na o nwerọ ọjị, ụmụ ife ịtọ o nwerọnụ nke ya-akọ ya na be, o nwerọ ọjị, ọ ma nwee nzu. Ụnụ ma ife nzu na-egosi, ụnụ ma ife mmanya na-akọwa, ọkwa iji wee dọkuo maka nzu bụ igosi ịnabata onye bịalụ be gị, udo na ọṅụ mana mmanya n'iru chukwu na mmadụ ọ bụrọ ka a bịa laba mmanya sorry ịla mmanya ọkwa mba na-achị n'onu n'onu ịṅụ mmanya ọ bụrụ ibe maka mmanya anwa ọ mmanya ọkụ ọ bụrọkwa wine nke oji o nwere egwe mana more especially ị ma na anị Igbo anyị nwere ife a na-akpọ kai kai mhm. kai kai maka a na-ekwu okwu mmanya o nwere ebe a ga-emebe ife omenala a na-eji mmanya mmiri quite alright wee mee mana proper sense n'ọgbakọ obodo arụsị dị n'obodo o nwerọ ka a gbagharịsịa because ụbọchị anwa ụbọchị ya bụ alụsị o nwerọ ife ka a ghara inweta kaikai bụ mmanya ọkụ dịka i si wee jụọ m onye nwere ọjị na bie onye nwere ọjị na bie ị nwere ike iwere mmanya ọkụ ị nwekwara ike iwere ose ọjị si anya iwere ose ọjị ka o mepee ụtụtụ n'ihi na ose ọjị adịrọkwa aga ije ivele thank you ndewo ikwutere ya oge ị na-ekwu okwu ịsị na ndị mmadụ nwekwuru ike iwere mmiri maka na ama m eh, mgbe my grandfather ọ nọrọ 113 enwere mgbe ọ ga-apụta n'ụtụtụ before ya ekwuo okwu n'ụtụtụ ọ kpụọ mmiri n'ọnụ ọ gbụfuo ọ gọọ ọfọ kpee ekpere kpere ụmụ ya kpere ezinụlọ ya pụtara o were mmiri wụfuo n'ala then um, before ya ebido wawa ọjị ụtụtụ so um, ikwutechala ya ya wụ na ihe anyị bịara taa wụ ka anyị kụziere ndị Igbo na Igbo na-ekpe ekpere uh, ndị ụka bịanụ bịa tinye onye ọbụla cheziri na ikpe ekpere wụ otu ndị ụka si ekpe ya ọ bụrụ ịwụli elu ndị mmadụ na-awụlizi elu na-awụda n'ala echee na ọ wụ otu ahụ ka esi ekpe ekpere maka na a sị na okenye mechie ọnụ ụmụaka egbu udele rie chee na ọ bụ ọkụkọ ya mere anyị jiri kpọlite okenye anyị ma na ịbụ okenye ịmakwa na omenala igbo sị ka ị bịa kụziere ndị igbo especially ndị Igbo nọ na mba ofesi ka ị gwa ha na ee eh, omenala na enwekwuru omenala Igbo ka esi ekpe ekpere ọ bụrụ na nwoke tete nwoke nọchiri ezinụlọ eh, ọ bụrụ na ị ga-echeche ka nna gị chi na ala Igbo bịa gọrọ gị ọjị mana gị nwa bụ nwoke ga-ebikwasa ezinụlọ gị aka kpere ha ekpere ndị nọ n'obodo ofesi ha nwekwuru ike ime ụdị ihe a ka anyị jụọ gị n'ọnọdụ omenala
Thank you rinne Pope. Ndị nọ n'obodo oyibo kwesịrị ịdị na-eme ya maka ọ bụrụ na be emere ya mụnwa kedu ife m na-ekwu olu mụ na ụnụ nọ ibe a kịta ọkwa UK anụnwa ka m nọ ibe a wee na-ekwu nya bụ ife ị na-ene anya kịta ịfụrụ nya bụ ọjị eji nya n'aka anọ m obodo oyibo nee nya wụ mmanya eji nya n'aka anọ m obodo oyibo mma eji awa ọjị na-adịwagala onwe ya iche ọ bụrọ mma nwaanyị ji esi nri na kitchen abịa na ana igbo o nwere no matter na m ji efele wee tinye nya bụ ọjị o nwere ife eji eche ọjị ọ na-adị ka ite ọna ya ka eji were eche ọjị dịka ife ị jụrụ m onye nọ ala bekee ọ na-agọkwa ọjị ka m gwa gị nke bụ eziokwu ọjị adị akọrọ m olee si bịalụ na mberede kpọọ m mụ bịabalụ gị ife ịgwa m ya mana ịgwa m ya n'oge o nwere ive ya eme ka ọjị ghara ịdị n'akpa m ga-eji wee bịa nya bụ ive maka na a sị na mberede nyịrị dike mana mberede ka eji welu ama dike ndị nọ n'obodo oyibo na-eche ọjị ọ bụ ịmalụ anị ịmalụ nsọ anị ịsọ anị mụ nwa nọ ebe a ka m gwakwuo gị. ana m esi na windo be m na-enye ndị ichie nni o nwere ive eme ka nni baa mụ ọnụ na be m a ka m ghara ibu ụzọ nye nna nna m fa nni nye arụsị nwe obodo a nni nye arụsị dị ikwu nne m nye arụsị dị be nna m nni m ga-akpọchasị ava ava wee nye fa nya bụ nni so onye nwelụ ntị nya gelụ na onye nọ obodo be mmadụ ga-agọ ọjị mana ị ya-ebu ụzọ a sị ọbịalụ be onye abịagbuna ya ka ọ nakọ mkpumkpu apụkwana ya azụ ị ya-ebu ụzọ kpọkuo obodo ahụ ị bịalụ na be va o nwere arụsị nwe nya nwe obodo ife ọ sọrọ ya nya bụrụ o nwere arụsị dị n'obodo ị ga-ebu ụzọ wee kpọkuolu nya bụ arụsị dị n'obodo a
ndewo anya fụlụ anya fụlụ ugo ee biko anyị agaghị a- asị na eh, ahịa ọma na-ere onwe ya ya wụ ihe anyị bịara taa omenala igbo anyị bịara taa wụ ka ndị igbo si ekpe ekpere n'ụtụtụ ka ha si agọ ọjị ụtụtụ eh, ndị ekpere igbo na-akpọ ya ịgọ ọjị ya bụ na ha na-eji ya kelee ndị ichie ndị china nwere omenala ha ndị india nwere omenala ha ha na-asọpụrụ ya ndị igbo anyị anyị bịara hụ na ndị igbo anaghị asọpụrụ omenala ha ya bụ mere anyị jiri weta ọnọdụ nzukọ a sị ka anyị kọwara ndị Igbo ka esi ekpe ekpere anyị agaghị egewe ogologo na ya ya wụ na omenala Igbo dị n'iche n'iche na mbọsị ọzọ anyị ga-ewetakwuru ụnụ omenala ọzọ ee eh, ndị Igbo na-eme maka na omenala Igbo ọ bụrụ ma a kọwa ya chi ga-eji chi ga-abọkwa anyị akọchabeghị ya ya bụ na taa ihe anyị na-ewetara ụnụ bụ omenala ka ndị Igbo si agọ ọjị ụtụtụ ana onye anyị na ya nọkwa wụkwa Prince Nnaemeka Dikeọcha anya fulugo anya fulugo anyị na-ekene gị maka nke a ndewo daalụ rinne ya biko ndị Igbo otu a ka anyị ga-esi weta ya n'izu ọzọ anyị ga-ewetakwuru ụnụ omenala ọzọ ndị Igbo na-eme eh, aga m asị otu a ka anyị ga-esi were ya taa anya fụlụ ugo biko kelee ndị mmadụ before kwa anyị apụọ eh, Igbo wu Igbo um, asị naba anaba ịkaala eze ka ị na-abịakwa abịa ịkaala eze ekene m ụnụ ngụ onye ya eji ko ya akwakwana ya ka nke m ga-eji wee ko ghara ịkwa m asị m Osebụrụwa ya nye anyị ife anyị ga-eri enyekwana anyị ife ga-eri anyị dịka nwanne m nwoke si wee kwuo bụ Pope izu ụka ọbụla ụbọchị ụka anyị ga na-ewetala ụnụ nwekwa ife ọbụla ụnụ chọrọ ịjụ anyị ka a kọwaalụ ụnụ na-agbagwoju ụnụ anya unu emee ka mụnwa bụ mmadụ mara unu mere ana ka Pope zie Pope ozi Pope ga-ezi nya bụ ozi o nwee ife na-agbagwoju unu anya dịka ajụjụ otu esi kwuo okwu ọjị ata ata o nwe ndị nwere ike ịjụ nwaanyị ọ na-agọ ọjị nwoke ọ na-agọ ọjị nwata ọ na-agọ ọjị ọjị nwere usoro usoro etu esi eme onye ọbụla nwere ajụjụ maka ọjị a o nwekwara ike ife gbasara maka ọjị a ya efinishiri ya ka anyị ghara ịgbaba n'ife ọzọ o nwee ndị ọbụla chọrọ ịjụ ajụjụ fa gaa direct to Pope gbasara maka ya bụ ọjị ka a kọwakwuolu ya dịka o si wee kwuo ọ bụrọ mụnwa wụ sọ okenye nọ na London dịka oge o kwuru okwu na mụnwa bụ okenye a sị na ife uso bịalụ nwata ife akụ abịala ya ịmalụ nna anyị ịmalụ ndị ichie o nwe ndị tọrọ m atọ nọ na London amarọ ka esi ejide ọjị were ekwu okwu daalụ nụ rinne ndewo um, anyị nọ na ọ bụ na oge ndị Igbo na proper sense ka anyị si wetara nụ nke a n'izu ọzọ anyị ga-ewetakwuru nụ omenala ọzọ ka ndị Igbo si eme ya ya bụ site n'ụbọchị taa anyị onye ọbụla na-ama na a ga na-ekpe ekpere n'usoro ndị Igbo si ekpe ya ya bụ anyị otu a ka anyị ga-esi dọbiri ya n'ụbọchị taa ka emesịa